aa kalata yochoka kumudzi kumalawi bwande mukuti achimwene mulandire moni mu tsiku lina limene chauta watipatsa lero lino mukupezako bwanji ukamba za ife abale anu kuno kwanu ku nyasaland ayi ndithu moyo basi tikumamva nyonyonyo inde apo ndi apo komabe achimwene mulungu akhala okhulupirika kwa basi tikusuntha ndipo sitiliso chimodzimodzi amwene mundilole ndikumbutse makolo akwathu kuno ku nyasaland kwatsegulidwatu stance academy ku luchenza uko njabwino kwambiri kutereko kumeneko ndi umene kholo lina lililonse lofuna kuti mwana wake achite bwino pa maphunziro akumatumiza mwanayo komanso sukulu za stance zili malo ambiri kwathu kuno kumachinjiri kuchileka tingoti paliponsepo pamene mungapeze chikwangwani cha stance private schools umangodziwiratu kuti pamenepo ndiye pogona maphunziropo ndimanena kuti nyasaland amwene osalephera nyonyonyo apo ndi apo koma nanga tipanga bwanji dziko lathube ndi lomweli basi ndimamuuza namagetsi wangayi kuti pamene wafika nyasalandeyu akufunikani kuti tipange zinthu mogwirana manja tipange zinthu limodzi bwato ili kumira amwene Tonse timira limodzi basi. Ndimaona ngati mwina mwake talekerera kwa nthawi yayitali, kuyembekeza ena ake kuti atikonzere zinthu, koma ah, chipwirikiti amwene, zinthu zikunkerankera kusokonekera, ndipo zimadzaoneka kuti awo oyenera kukonzawo atanganidwa kukonza zawo. Ngakhale tibangule ngati wailesi kaya tibangule chotani koma kukumakhala kuli chete chete zinthu osaoneka kusintha chimwene ukumbukira nthawi ina yake ndidakambapo kuti mmene timachitira zinthu zathu kuno timadzaoneka ngati mwina mwake zonse zathu tinasiya m'manja mwa anthu ena ake kuganiza zimadzaonekanso kuti mwina mwake tidasiya mitu yathu dawapatsa anthu ena ake kuti Okhawo ochepawo adzitiganizira m'malo mwathu. Zakhala zotivuta. Koma ndimaona ngati nthawi yakwana tsopano yoti ino, awawa makosana andalewa, tiwayike kaye pambali. Chifukwa onsewa akudzaoneka kuti zochita zawo ndi zofanana. Palibepo kusiyana amwene. Ngakhale enaake amene pano akumadzaoneka anzeru kwambiri, kumakamba kuti aah, tikadakhala ife tikadangotere kenakanso kutere mm. apatseni nthawi muone ndendende zochitika zofanana kutipondereza kuti tikhalebe osauka kwambiri iwo akhalebe ochita bwino kwambiri akhalebe pamwamba ife tikhalebe pansi ndiye tidziwapempha iwo adziyenda nyang'a nyang'a nyang'a ngati mbira ya mphongo ndanenapo kuti zonena kuchita kwathu kuno amazidziwa ndithu kuti tituluke mu umphawi wadzaoneni amadziwa ndithu kuti anthuwatu titangotere kenakanso kutere basi Nyasalandi wathuyu akhoza kukhala okomera tonse koma mwadaladala amasankha kupanga zosemphana ndithu ndikudziwa mwina mwake mukudabwa kuti kodi obwande nkhani imeneyi ndiye kuchokera pati eish kwathu kuno paja tikadavutikabe ndi nkhani ya mafuta a galimoto ya achimwene makosana akadandandabe m'malo omwetsera mafuta ndipo paja adatiuza kale kuti tiyembekezere kuti zikhala zikupitirira chonchi kwa nthawi ndithu chifukwa tilibenso mtengo wogwira ayi zimene timatumiza kunja kwa dziko lino kuti mwina zibweretse forex yoti tidzigulirabe mafuta ndi zochepa kwambiri chingambwe ndi zinzake zimakhala nthawi zonse zochepa ndithu kumupeza wina wake wandale oti ali kunja amadzalankhula ngati mmene awanso ankalankhulira ifeyo timapanga zimenezi tikhoza kukwanitsa kuchita zimenezi tiyeseni ifeyo forex sikhala nkhani ikhala ngambwingambwi mafuta ngambwingambwi pansi pa mtima akumadziwa ndithu kuti mm, Ngakhale ndikulankhula zimenezi, kodi ndingapange chani chachilendo koposa kumakangobwereka ndalama uku chiongola dzanja chikunka chikwererakwerera? Boma kumafika potenga katapira amwene mwala ku mwala ndi cholinga choti tipitirizebe kumaonetsa ngati zinthu zikuyenda koma zisakuyenda. Penanso kufika pomapanga ukhuluku omanamiza azungu otithandiza kupindapinda ma nambala zioneke kuti zikutheka zisakuthekayi. Zinazo tidzaziona patsogolo pano. Zimenezo ndi zimene amapanga munthu wa ndale oyipa kwabasi. Lero lino tili mmavuto tiliwa achimwene chifukwa cha munthu wa ndale nzeru zake zachabe kwambiri kubwereka dzindalama dzambirimbiri koma chochita nazo ndalamazo chosaoneka ayi. Lero akamakamba ngongole zomwe tili nazo eh mathiriliyonitu mathiriliyoni kodi tidapanga nazo chani zii. Ndikudziwa mudzinena kuti eh obwande zikuoneka kuti wa ndale mwadana naye lero. ah achimwene mungakhulupirire kuti panopa mkatikati mwa kuvuta kwa mafuta ndiye amapangana kuti kodi bwanji ifeyo titenge ndalama za amphawizi mwa nzeru zawo abwantasawa titsegulire malo athu athu omwetserako mafuta adzingokhala a ifeyo basi chifukwa zomakayima pa nzere limodzi ndi asasamba achina bwande bwantasazi kumakagula mafuta sizoona ayi zikutichititsa zikutichotsa ulemu wathu ngati mahonalabo ndithu kuyimirira tchwerere mwana tchwerere akuti a anthu ngati obwantasa mwanje wa akafadala mwanje wa dawuni akunkhethe akumatinunkhitsa khwembe tikakhala nawo pa mzera wa mafuta ofunika tisiyane nawo ife tizikhala nawo wathu wathu anzake akumuombera m'manja ye ye ye ye ye akuti dzuwa limene limatiwamba ifeyo obwantasafe iwo akayima panzere lisamawawambenso ayi lidzitiwamba tokha basi iwo ndi anthu olemekezeka ife ndi anthu wamba achimwene maganizotu a olemekezeka athu amenewa anthu amene tidawadalira kuti muzikatiyankhulira muzikatiyimirira kapitani, muzikatipangira malamulo athu ndikudziwa kuti monga nafenso kuno tadabwira inunso ndinu odabwitsika kwabasi mudzifunsa kuti koma zoona zimenezi zinthu zafika pamenepa koma zoona uyu mkulu wodzimanga chingwe yekhayu kumati wabedwa kenaka yekha ndikadziponya pena pake ndikumauza anthu kuti dzandionenitu kuno anandiba anandiba adzandiponya apa amene anandibawo andisambitsa bwinobwino ndevunso andimeta bwinobwino tsitsi anditsira bwinobwino mankhwala odetsa anandibawo andidzoka bwinobwino mafuta onunkhira bwino yemwe uja amanena za fisi ndi fisi awo alephera kuyendetsa chinthuchi basi panopa ine ndikuti asiye yemwe uja amatha kuchita mademo yekhayekha ulendo ku nyumba yachifumu kukasiya madandaulo yemwe uja amatha kutchalenja akuti ineyo ndidzafera anthu a dziko lino magazi angawa ndidzakhetsera anthu a fuko langa yemwe uja pano akuti a sitifunanso kumayima ndi anthu akudya makakawa pa mzere umodzi wa mafuta tikufuna malo athu athu oti tidzimwetserako mafuta basi Hmm. ndikudziwa mudzifunsa kuti koma tsopano chinachitika ndi chani ndi zija zoti adzatifera zija ah, inu kuti mwati sikinali chamba chimene chija enafebe sitikupanga chilendo kwenikweni chikhalidwe ngati ichi achimwene zinayamba pakanthawi ndithu sukulu za wana awo ndi zina zina sangaphunzire limodzi ndi ana athu pa Dungulinya LEA Tsokankanasi primary za mmimba FP sukulu nachipere primary ana awo samafuna akumane ndi zokhoma ngati zimene ana athu amakumana nazo pansi ya ludzu primary kaya zolozolo primary ana kumaphunzira mzisakasa moti ikangoyamba nthawi ya mvula ana maphunziro kumayamba alekeza kaye olo kapena kuwauza mukamabwera mudzikhala mwavala chipepala ngati chophimbira balani ya fodya pofuna kupherera ku mvula phompho limene lilipo pakati pa ifeyo alolida ndi olemekezeka athu nlalikulu kwabasi nchifukwa chake nyumba yoluka malamulo sangalimbane ndi kumakamba za ife ayi ayi ayi akadwala ali ndi zipatala zawo zimene amapita amwene osati zathuzi zomasowa ndi panadolo yemwezi nchifukwa chake ngakhale tidzikuwa kuti akuluakulu kuchipatalako mankhwala kulibe samamva alibe nazo atendi samapitako amapita zipatala zawo kumene kuli chilichonse lero akamakamba kuti akufuna yawo yawo filling station akamakamba kuti akufuna adzalandirabe malipiro ngakhale atachoka pa mipando kungodziwiratu kuti zikangotheka izi ngakhale vuto la mafuta tikudandaulawa kwathu kuno silidzathansoyi sadzitha kumvetsa tikamadandaula kuti komatu ndiye tikuzunzika kusakasaka mafuta munthu kachigalafawo ka mafuta kuchoka nako ku Waliranji ku Mchinji kunka akusaka mafuta mpakana ku Chinkhoma ku Kasungu osawapeza olemekezeka ali phee akumangokuwa mu nyumba ya malamulo mr sipikala mr mr sipikala madam m- po- po- point mr sipikala madam ayi zikomo ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi